Igbo bụ Igbo ekelee m unu ọ Lọlọ Nneka Chimezie na ikwe ka na-ewetara unu ọnọdụ Igbo ndị m na-agwa okwu a n'ụtụtụ a bụ our politicians ndị politicians anyị na otu dị iche iche organization dị iche iche ndị na-edebe ahụ na e hiwesịrị otu ndị a maka ọdịmma Igbo ihe m na-achọpụta bụ na e nwere ihe Gowon kwuru Gowon sị na ọ bụrụ na ya ma na ndị Igbo laikiri ego otu a na ịlụ ọgụ ahụ a lụrụ agadaghara alụwadị ọgụ na ọ iwere ego tisasa ha you know ha hapụ gị bịa together ọ na-adịkwa m ka ọ bụtụ ya alụwaga ya ma o tere m na-ekwu na a na-alụ another civil war naijiria na ndị igbo na-alụ another civil war mana ndị na-ama na a na-alụ ọgụ bụ ndị igbo ndị naijiria na-alụ anyị ọgụ and ọgụ a na-alụ ugbu a na-abụ isettle ndị Fulani na ya and eh, from body language ndị nọ dị ka ndị debere ahụ na ha awụ ndị isi anyị gosi na ọ dị ka e keele ego ahụ because aghọta m otu ọtụtụ ihe ga-esi na-eme n'ala igbo ndị be anyị emechie ọnụ even sef ịpụta kwusi okwu ike maka ọdịmma igbo na ka a ga-esi chebe igbo achụwakwa nke egbuo so ọ bịazie na-adị m ka kama anyị ga-ejikọnata aka ọnụ na-azọ isi onwe anyị dịka ndị ofe mmanụ na-eme ma ọ bụ ndị ugwu na-eme ọ dịzi ka agha a na-alụ ọ wụ na anyịnwa na-alụso onwe anyị agha o wee dona m anya na ihe nwere ike ime ihe na-eme n'ala Igbo onye Igbo um, a na-agba e, ọkpa n'ihe gbasara ka ihe si aga ị na-ele ihe ahụ anya ya adịka ihe ahụ Gowon kwuru ọ wụ ihe e mere ọ dịka federal government o burula ego kee i lekwa anya otu e si ebi ego a na-ebi na naijiria na a na-ebi nwere ihe a hụrụ e ji ya eme ya adịkwa ka ọ wụ agha ahụ ka ha ji ya na-afund mana na-ekezi ndị ga-echisi ọnụ n'okwu n'ihe dịka ala igbo a na-ebi ihe ego ha na-ekwu ihe dị aṅaa maka ya m ji na-ekwu okwu a bụ IPOB ụmụ okorobịa anyị pụtaranụ OPC nọ na Lagos a na otu dị iche iche nọ n'ugwu Awụsa ndị nke apụta na-etikwa mkpu mmegbu a na-emegbu ndị Igbo nke juru ewu na ọkụkọ anya nke bụkwa ma ndị ofe mmanụ so na-etinye bụ mkpu ma ndị Awụsa sị ka e me anya ya ọnọdụ kama ndị isi anyị nwanụ na ndị okenye anyị na ndị politicians ga-etinye ọnụ ọ bụrụzie ha nwa ka e ji na-emechi ụmụaka ọnụ na-agbaji ha aka na-egbukwu ha egbu and ndị ala anyị arụ niile a na-eme na ihe niile a na-egbu ahụbeghị m onye ọbụla ndị isi anyị anụnwa nọ ndị politicians kwechirinụ e nwere few of them mmadụ dịka Enyinnaya Abaribe sọsọ ya bụ m ma na senate sef sọsọ ya bụ onye m ma pụtara kwechirikwa na-ebe na-ebe ihe dị na ya ya ajụ m na-ajụ other senators ọ pụtara na unu anara ego otu nwa na-esiri kwuo ị bịa na rep sọsọ Obi Aguocha bụkwa onye pụtara ihu na-aga court na-ekwu ndị ọzọ ọ pụtara na unu anara ego otu nwa na-esiri kwu maka na ọ dara ahụ ya aragba ha maka na otu e siri gba nkịtị mgbe a nọkatara asị anyị na IPOB insecurity nọ n'ala Igbo onye ọbụla gba nkịtị press a na-ede ọ mmadụ dị ka anyị na few of us lara risk ndụ anyị wee nyepụta eziokwu wee nyepụta ihe na-eme ya so ihe m jiji na-ekwu okwu a na-awụ a just convict Nnamdi Kanu of terrorism na-ajụ n'ụdị aṅaa dị na ebe o ji gbagwoju m anya awụ na nwa amadi a nọ na-eti show me the law ya na a mara onye a ikpe tụọ ya nga mkpụrụ ọka terrorism na onye ma bụ onye bughere this issue of terrorism wụnụ ndị Igbo even ha agba mbọ wepụta security ESN wụjuo ha n'ọhịa ha nọkata ha asị anyị na a chụla ndị Fulani a nọkata anyị chee na ihe egwuregwu mana ọ dị ka a gbajisiri ha aka ugbu a nke ihe a bịara mesiwe ike ya ofu nwa amadi pụtara na Naịjirịa were egbe na-ethreaten ihe ha ka Igbo na TV na ya ga-egbusi ha niile anyị ama adịrị na federal government enye license gbuwe already anyị wee kwee ya na ọ threat ya ọ bụrụ na e nwere ike ịconvict Nnamdi Kanu for terrorism ahụghị egbe n'aka ahụghị ube n'aka kedụkwanụ maka onye bupụtara egbe threatenụọ na ya ga-egbu a whole tribe ndị Igbo ndị senators anyị mmadụ dịka Orji Uzor Kalu kọwatara na e gburu 30,000 people agbachi nkịtị ya Orji Uzor Kalu ọ na-achọ ịkọwa na ọ IPOB gburu 30,000 people ọ wụ ọ nụhụ mgbe Asari Dokubo bupụtara egbe wee threatenụọ ndị Igbo na ya ga-agba ha ajụjụ m nke a bụ iche ndị ọkaiwu ndị Igbo ndị nzukọ ụmụnna ndị AVID na AVID na ndị Rising Sun unu na-agbalị mana ajụjụ m na-ajụ wụ ọ wụ unu anụhụ na Asari Dokubo apụtala claimụọ responsibility na federal